Adokotala, chonde mundisungire chinsinsi. Nthenda mwandipeza nayoyi, nkhaniyi isatuluke, ithere mom'muno. Ndine mtsogoleri kumpingo kwanga. Uku kunali kupempha kwa Bambo Phiri, kuwapempha adokotala amene dzina lawo linali a Moyo. amene amagwira ntchito ku chipatala chokhacho chimene chinali mu tawuni ya Dzombwe. Dokotalayu anali yekha mu tawuni yonseyi ndipo adali dokotala wochenjeretsa kwambiri koma amadziwa kuchiritsa nthenda zosiyanasiyana. Adali katakwe ndithu pa ntchito yake ndipo anthu a mtawuniyi amamukonda kwambiri. Koma hoo, adali ndi vuto limodzi lalikulu. Amayankhulitsa. Adali woyankhulayankhula. Samatha kusunga zinsinsi. Matenda amene amapeza anthu akabwera kuchipatalaku amazigwiritsa ntchito ngati nkhani yokakambira ku mowa, akapita kumalo ometetsera, akapita kumsika, paliponse pamene wayenda iye amaziyankhula. Akuti aja mwadziwa ndapezatu ndi nthenda yakuti. Uwu ndiye udali moyo wa amoyo mu tawuniyi ndipo anthu izi zimawakhumudwitsa koma sadakachitira mwina popeza adali dokotala yekhayo odalirika mu tawuniyi. Ndipo ngati wina wabwera kuchipatalaku m'mawa, pofika madzulo imakhala kuti tawuni yonse yadziwa nthenda imene munthuyi wadwala. Amakhala kuti amoyo amuuza kale mnyamata amene amameta tsitsi akatero uyo ali kwa aneba awo akatero uyo ali kwa mzimayi amene amagulitsa nthochi mphepete mwa chipatalachi ndipo panalibe angakhale tsiku limodzi limene amoyo adakhala pansi nkulingalira za khalidwe lawo tsiku lina kudabwera bambo phiri ku chipatalachi Adali bambo wofatsa, wa ulemu wake ndipo mu tawuniyi anthu amamulemekeza. Adalinso mtsogoleri wa kwaya ku mpingo kwake. Koma pa tsiku ili adabwera ndi nthenda yochititsa manyazi, yofunika ndithu ka chinsinsi. Yosafunika kuti aliyense ayidziwe kupatulapo adokotala ndi iwowo. Ndipo adokotala atapima adapezadi kuti bambo Phiri. adali ndi nthenda imene anthu amapatsirana pogonana. Chonde adokotala, nkhaniyi isatuluke chonde ndine mtsogoleri kumpingo kwanga, adatero bambo Phiri kuwapempha a Moyo poti adazindikira kuti a Moyo adali munthu woyankhulayankhula ndipo nkhaniyi kuti ituluke sizidakawathera bwino anzanga osadandaula ndikusungirani chisisi ndine dokotalatu ine tinaphunzitsidwa zabwinotu ife amachita kutiuza kuti tizisunga zisisi za odwala athu osadandaula uku kunali kuyankhula kwa a Moyo kumulimbitsa Phiri kuti asadandaule nkhani yake siituluka. Koma aah! adakadziwa. Ndipo madzulo ake a tsiku limeneli, adokotala a Moyo adaganiza zoima pakantini kuti amweko tiyi. Chokha chongolowa adayambapo mabodza. Anthu inu tabwerani ndikuuzeni! Simungakhulupilire munthu amene anabwera kuchipatala changa leroli. Tamverani! Angakhale anthu amene amaimbira Mulungu mkachisi sali otetezeka ku matenda opatsirana pogonana. Ha! ha! ha! Anthu adaseka ndipo adayamba kulingalira kuti kodi ndi ndani amene amaimba kukachisi kwawo ndipo adazindikira kuti mtsogoleri wa kwaya kukachisiku adali Bambo Phiri ndipo anthu adaitulukira kuti Bambo Phiri apezeka ndi nthenda yopatsirana pogonana. Ndipo kukantiniku, mmodzi mwa anthu amene amagulitsa tiyi mkatimo adali m'bale wawo wa bambo Phiri. Adathamanga ndi kukawafotokozera nkhaniyi. Abambo Phiri adadzimvera chisoni. Ndipo pofika mawa tauni yonse idadziwa kuti bambo Phiri apezeka ndi matenda opatsirana pogonana. Akamuona Phiri anthu amamuseka. Ndipo chifukwa cha manyanzi amene adamugwera adasiya kupita kutchalitchi. ndipo mkazi wawo adawakwiyira. Kodi mukungomusekerera dokotala ameneyi bwanji kuti akuchititseni manyazi choncho? Aphunzirepo! Mumutengere kukhoti ameneyi, amulande pepala lake la chipatala limene amadaliralo. Si zoona zimenezi. Ndipo bambo Phiri, chifukwa cha kufewa mtima kwawo, adamukhazikitsa pansi mkazi wawo. Akazi anga, si nkhani imeneyi, zisiyeni. Mulekeni, Mulungu apange njira zake. Ndipo Phiri adawakhululukira adokotala a Moyo ngakhale kuti amayendabe mwamanyazi m'taunimo. Ndipo adapita kuchipatala kukakumana nawo a Moyo n'kuwauza kuti, Adokotala, ndakukhululukirani, koma ndidakakonda mudakasintha musadaononge miyoyo yambiri. Iii, ndathokoza kwambiri. Pepani, sindidzapanganso. Ndikulonjeza kuyambira lero kuti sindidzayankhulanso za matenda a anthu amene ndidziapeza nawo. Bambo Phiri atamva izi mtima wawo udatsika ndipo adakhulupiliradi kuti a Moyo asintha. Ndipo patatha miyezi ingapo a Moyo a Moyo adakhala ngati asinthadi. Padapita miyezi ingapo opanda nkhani ina iliyonse ya odwala wawo. Ndipo tsiku lina kuchipatala chawo kudabwera mayi Nkhoma amene adali mzimayi wa bizinezi mu tawuni yomweyi. Adakumana ndi adotolo a Moyo ndipo iye adafotokoza mmene amamvera mthupi mwake. Amamva kufooka, pena mmasomo amakhala ngati achita chizungulire. Adotolo atagwira ntchito yawo yomupima adapeza kuti magazi awo amathamangitsana kwambiri kapena kunena kuti adali ndi hayi buladi pulesha. ndipo mayi Nkhoma atamva izi mtima wawo udatsika popeza kuti adazindikira tsopano chimene chimavuta koma adawapempha adokotala chonde izi zikhale pakati pathu sizomakapanga mabodza kunja chifukwa cha nthenda yanga ndipo a Moyo adagwedeza mutu wawo nkuvomera inde madamu ndikusungirani chinsinsi osadandaula ndipo mawa lake A Moyo atapita kumsika kukagula masilipasi, adakanika kudzigwira ndipo adayamba kuseka atakumana ndi anzawo. Hey! Munamuona mzimayi uja amapanga bizinesi yogulitsa zovala pakona yapo? Uja amakhala ngati wamatama uja. Athawi zonse amakhala kukalipira anthu. Mwamudziwa amene uja? BP yake ikukwera kwambiri ngati ikufuna ikwere kuphiri. amene uja. Ndipo anzake adaseka kwambiri. Ndipo kaya ndi tsoka kaya ndi chani, mzimayi wina amene amamvera nkhaniyi adali mwana wa Mayi Nkhoma. Ndipo pofika madzulo, nkhaniyi idafika ponseponse kuti Mayi Nkhoma magazi awo akuthamangitsana kwambiri. Ndipo izi zidakwiyitsa Mayi Nkhoma. chifukwa nkhaniyi sikuti idali yongokamba chabe koma idakhudzanso bizinesi yake. Anthu adasiya kumugula kumaopa kuti amangokhala kukalipira anthu chifukwa kuti magazi awo akuthamangitsana kwambiri ndiye anthu amapewa. Ndipo mayi Nkhoma adaombetsa nkhwangwa pamwala. Ndi a Phiri omwe aja amene adakukhulukira koma na ya ine nkhani ya ine zikuonekera. Adayenda kupita kukhoti kukamusumira dokotala Ndipo a judge adamvetsera nkhani yake mofatsa ndipo adanenetsa kuti adokotala Moyo tidakuchenjezani koma mwaphwanyanso lamulo, mwaphwanya lonjezo limene mudapanga pa zachipatala ndipo takupezani wolakwa kuti simusunga zisisi za anthu anu odwala. Kuyambira lero license yanu yokuyenerekezani kuti ndinu dotolo tikuikhansula, tikuithetsa, ndipo ntchito yanu yathera pomwepa. Ndipo tauni yonse idasangalala, mpaka anthu adafika pomaseka nkumanena kuti, Ngati ukufuna kuzisungira chisisi, usakauze a Moyo, popeza adasiya mabodza. koma ngati ukufuna kuti ndipo uku kudali kutha kwa amoyo chifukwa chosagwira kamwa yawo kamwa yawo imaganiza mothamanga kwambiri kuposa buleni yawo kusunga chisisi si lamulo lokha ayi koma ndi lonjezo odwala akamapereka nkhawa zawo kwa achipatala kumakhala kuti awakhulupirira ndipo chikhulupiriro chikaphwanyidwa palibe nthenda iliyonse imene ingachiritse tiyeni tizisungirana chisisi wina ndi mzake ngati tadalirana si achipatala okha ayi